Ah, nkhani imeneyi apa ndiyo kamba za katangale wa mu justice system kumakhoti uku ma lawyers Ah, nde lerolo ndifuna ndikambe za katangale. mmene khumbo soko ah, khumbo bon soko ali connected ndi the cartel kuti khumbo soko ndi wakatangale ndipo ndi wakatangale wa khumbo soko uh, khumbo bon soko ndi wakatangale ndi wakatangale wa nanu uh, ndipo izi zikututumusa anthu ambiri ndipo anthu ambiri ali otutumuka uh, ndipo ka, ka speech kaja ka anthu amene anthu amanena kuti eh, ndi wansanje katuluka kwambiri koma zimenezo sizindisuntha ine sindiopa kunenedwa kuti ndine wansanje komanso wanena kuti hey, wabwino ndi kuti ndiwe wekha and all that zimenezonso sinditani kodi sizindisuntha ku- ndimayima pa chilungamo kutchinji eh? komanso muziwe kunena kuti maloya ku malawi alipo 1300 and above kuli maloya oposa 1300 uh, kumapitawo ndiye anthu amene ndawatchula sakukwananso 50 maloya amene ndawatchula ineyo sakukwana 50 ndiye mukamanena kuti kodi ndi wabwino ndiwe wekha maloya 1250 onsewo ndi abwino amene sinatchulewo hmm? anthu openga inu so ndikuyambirani uh, from what i know uh, kumene khumbo soko anazapezeka kuti wasandukano the cartel cause sanali wa cartel mm, uh, kungomaliza school kapena sanamalize but at least uh, komanso i might not speak to what is not i'll speak to what, I, it, is- what, is, what is it so ndifotokoza pa zimene ndikuziwa ndi- ndipo mmene ndikuziwira uh, munthu amene anampanga recruit khumbo soko ku- mu cartel eh? ndi uh, Ralph Kasambara, Raphael Kasambara, Ralph, popularly known as Ralph, senior counsel, senior counsel. And I'll be writing the Malai Law Society soon. Uh, kuti amchose achose zina la senior counsel pa, pa, pa, pa Ralph Kasambara posthumously. Just as the law allows kum- kumulemekeza munthu kumpasa munthu senior counsel atamwalira uh, Ralph Kasambara akuyeneranso achosedwe uh, title yake ya senior counsel atamwalira chifukwa choti wapanga zoipa zambiri and mmene amamwalira Ralph Kasambara anali kale convicted he was conv a convict so for more than for many years eh,

You know, so um, you, this zimenezizi a Ralph Kasambara kumwalira ali senior counsel zikuonesani kunena kuti kodi law society imayendesedwa bwanji you know that's why i call it malawi lawless society because it is malawi lawless society anthu amene amayang'ana ndi maso ali ndi maso oti amayang'ana they, they, they look beyond what is shown pa- pamwambapo amaziwa kuti malawi law society anthu eni eni amene amapanga katangale ndipo anthu eni eni maloya eni maloya amene amapanga katangale weniweni amene amasokoneza practice ya kumalawi samapita kuchani ku disciplinary ndi tima petty lawyers kapena akakhala kuti ah, lawyer uja wayambana ndi cartel cartel lawyer akayambana ndi cartel kapena cartel uja akafuna kumutuluka ndi pamene eno munthu amatha ngakhale ngakhale munthu wa cartel amapezeka kuti akupezeka kuti walandira chilango I'll give you an example. Ayuba James, eh? Ayuba James, Sylvester Ayuba James, now on the MP, um, anaba ndalama za client Ayuba uja. He stole ndalama za client. This is not uh, such, this is not speculation. Anatengedwa without discipline because hiyo uja sana wakateo koyambira Ayuba uja. He wasn't part of the cartel. Amangopanga practice yake alo uja nyanyanjani kumathamanga thamanga town muja. kenawo anaba ndalama fani ndi ndi ndi ndi sizina ntole ka ayuba amaba he has been stealing from a lot of people for a long time i was with ayuba ku school ine ndili third year iyo uja amabwera ku law school first year if not ndili fourth year iyo uja amabwera ku law school first year but before that ndinali kuti first year yoyambirira so ka- ineyo ngati ineyo ndinapita ku chanco 2010 2010 ija ndinayamba school kuyamba ndimapanga education ntamaliza education first year ndakhonza kwambiri ndikupanga apply napanga qualify kupanga apply law ntapanga apply law in fact chaka changa cha ineyo anthu amene analemba mayeso a law i was the first one nali number one Is these things mukhoza kukapanga verify i was the first one I, i've always been brilliant I've always been brilliant. Mukayang'ani, mukayang'ane you know mali- ma records it is on record all the people that wrote my entrance amene tinalemba in- ifeyo chaka chathu kumapita ku law school i was the first one Nde- ndinakhonza kuposa wina aliyense if you take a disciplinary action for a lawyer and then demand kuti kapena upanga to the conclusion kuti lawyer amene achosedwe then the lawyer just takes an injunction and then life goes on mpaka nakuzamwalira let's assume

because ngakhale anali involved in case ya ndani yomuombera uh, uh, uyu conspiracy to, to kill uh, Paul Mphwiyo they were behind a lot of factors that led to whatever mpaka na Ralph uja kukapezeka kuti akuyankha mlandu mpaka nakumangidwa Ralph atamangidwa anabwera kuzomba uh, central prison ine ndimaphunzira kuzomba nthawi imene Ralph anali kuzomba kuti wamangidwa Ralph uja wamangidwadi it was a shock to the profession kumene kuja even ku law school kuja kunali maprofesa oti amampembeza Ralph uja amamuona kuti ndi mwana wawo ampanga mentor chani chani so it was a shock but one thing that happened that i did not know at that time mmene zimachitika ndapanga understand now kuti okay atamangidwa Ralph panali munthu mmodzi amene ankapita kukamuona Ralph kwambiri kukampasa chakudya anali Hilda Soko. Ngati akukana Hilda anene Hilda Soko, mkazi wake wa Khumbo Soko amaphika chakudya n'kukampasa Ralph Kasambara. That's the moment imene Ralph developed a soft spot for Khumbo, but it might be kuti anaziwana kalekale. So Ralph amadya zakudya zabwino kwa ku- ku- ndende kuja zophika s- s- Hilda Soko.

They, they, they, they, when, okay, criminals, they are not loyal. They serve their interests and they don't care. Now, kusamalidwa umene s- kum, uh, Ralph Kasambara ankasamala ankasamalidwa ndi uh, ndi Hilda Soko. Ralph never forgot and Ralph developed a, a, a chiku- ankamu he tried, started protecting and gui- giving direction to Jane to to to to kumbo what to do and what not to do in the profession makesi kumamupasa makesi chanjanjanja close friend wa kumbo sogo the last five six years has been uh, uh, uh, bright tail where does bright tail where was bright tail working bright tail amagwira ntchito ndi

I'm not eating the devil's money. Kumbo Soko pamene anayenda limodzi ndi uh, Raf. One thing about Kumbo is that he's hardworking and Dwanzeru, you can't take that away from him. He's intelligent. Um, ni fan wa look ya sharp. You know, look, look sharp. Ni fan wa look sharp. His weakness. He's part of the cartel. Komaso is proud. Kumbo ndo hapa. Kumbo eh? I mean, I'm a, I'm a, I'm a, I'm koti ndi kumbo. Kumbo is a bully guy. kumbe, kumbo u bully you. Khumbo is a bully. This is why he had mlandu ndi Malawi Law Society. Atanena ma guys aku Zanzibar, those people that did practice, that learned their law somewhere else. Weakness ya Khumbo yaikulu ndi ndi ndi ndi ndi pride. He's very proud. So he's a bully. He bullies people. Khumbo bullies people.

in malawi in malawi ndikhoza kupanga challenge kuti enothena palibe enothena facebook ikuvuta kwambiri network Hey, live yavuta iyi akufuna kuisokoneza koma nkhani yapita kale tayankhula kale kunena kuti khumbo khumbo soko eh, is corrupt khumbo soko ndi corruption iyo is at the

chuma chimene wapanga manyumba amene wamanga machani he can't explain you know, legal profession yake law yake law, law practice yake ndiyaku malawi and achina khumbo soko ndi anthu amodzi amene they have benefited from skc and akamalira za skc inu mumalira nawo osaziwa kunena kuti iwo aja akulira uh, uh, uh, their lover akulira their financer

So he, he found the lawyers that he was working, my proxies. And Akumbo were one of the very first proxies. Connection ina ya Kumbo Soko ndi Ralph Kasambala. Muione pa election case. Neni funa ndikuuze ndikuti election case icha. The main lawyer in the election case was Ralph Kasambala. Kodi chifukwa chani okay

fcb banki iyi imene imapanga sponsor Ba- bakili bullets ndi banki imene imapanga finance ndinakuwuzani kunena kuti senior counsel mordecai msisha was being paid in that case and imene imamulipira inali banki chifukwa banki ija imamenyana nkhondo ndi cha- ndi ndi fdh because they knew if dpp won they knew kuti if dpp continued fdh was going to

uh, bullets uh, yeah kaya imene imapanga imapangabe i think is still sponsoring those, those guys they already so, so it was a battle of there were a lot of battles in that inu maona kuti eh, akumenyera eh, tipex tipex ija was over overstated zinachitika za matipex zija za- but those tipex had no impact on the election

qualitative versus quantitative that, that was, did not just come because chisankho chija anakawerengeranso mavoti aja amawina ndi apm kodi apm chifukwa chani amanenanena kuti it was a coup repeatedly and without, without fear of contradiction even amalawi tonse amene timanena kuti iye ayi eh, mwina anawina ndi chakwera uyu eh, chanchani eh, tonse tonse titamuukira apm apm amanena kunena kuti that was a coup where are you and dpp amene apm anakuuzani kuti mmuja it was a coup kodi mum- ju- judiciary yake ndi iyitu muli kuti ko the cartel controls the system the corruption no matter who is in power so apm panopa doesn't have power because the cartel has covered him up eh, cartel ija ikuyendesa dziko back to khumbo soko amene anambweresa kumpanga introduce raf kasambala kwa skc ndi raf kasambala amene ku uh, khumbo soko kupangidwa introduce kwa skc so ku- raf with all that background of course anali atapanga introduce kwa achina achikopa aja koma the time imene ija zinafika pa indeinde chikomekome cha mkuyu mkati muli nyerere Ooh, achina khumbo aja achina brightel achina goba chipeta maiko goba chipeta ndi chikomekome cha mkuyu mkati muli nyerere woti achina goba aja saoneka presentable chifukwa cha chamba goba amasuta kwambiri chamba and they use him kwambiri eti amampanga abuse goba uja sampasa kati ya bwino bwino You know, because anthu aja akamapanga madi- anthu akamapanga madiru ngati diru ya ya ya ya chani ya finance bank ikuchitika eti Eh, akufuna kuba matiriyoni uh, achina anthu ali amakhala ndi makati ake goba uja naye ndi kati yake minimum koma chifukwa choti goba amasuta kwambiri chamba they take advantage of him Ama- amangomuyuza amampasa tindalama tochepa ndi saonekera bwinobwino koma ndalama ali nazo in his own right banki yomwe imapanga sponsor bullets fcb ndimene imamulipira mordecai msiska i keep saying this i keep telling you kuti F, fcb imamulipira mordecai and no one wants to pay attention and Morde, raf kasambala was being paid uh, by fcb maloya a, a, a, a tonse alliance mm? Mm? the main player amene mujambo mm? anali raf kasambala onse aja achina achina achina pempho likongwe amangothamanga uko osaziwa kuti achina raf akuthamanga uko eh so skc ndamene anapangisa kuti eh, eh, eh, do you- akamani skc uja akamanena amanena kuti inuyo inuyo tinagwirizana kuti mukhale inuyo kenako tizapitiriza u every- co- confidence imene ijayo panali panali live inake not live koma no press briefing imene skc anapanga ku chipawa skc atayambana ndi achina achina chakwerawa achina achina achina mkaka atayamba kumunyoza skc alamu ake awa ujena shoni kampondeni atayamba kumupangira kuvutika skc atayamba kunyozedwa anapanga press briefing kunyumba kwake usiku ndipo ananena kuti ngati zili zimenezi anayankhula kunena kuti ngati zili zimenezi tiye tipangenso ma elections tivoteso ananena okha kuti tiyeni tivoteso ngati zili zimenezi ngati mufuna kuti tizinyozana tiyeni tivoteso amalawi avoteso skc was saying that with so much confidence because he knew kuti without skc uh, kuliona kuti tikapange bribe anadya andrew nyirenda analandira ndalama kuchokera kwa skc kuti mlandu uja uyendesedwe mmene unayendesedwa but anyway ningofuna kuonesani ndi katero uh, imayendesa dziko lino and anthu ngati achina khumbo soko aja they are the best the greatest beneficiary uh, uh, uh, corruption eh, eh, and iwo aja amapanga benefit a lot because um, amaoneka a clean outside sali ngati achina um,

aspect ya corruption imene um, imachitika um, katero ijeti is very clever recruitment yake imakhala so there are also judges that mpaka na panopa sindinatchule before the- they koma atulukira bwino tikuyenera kuti tiafukule bwinobwino majaji oti saonekera koma amagwiritsidwabe ntchito ndi katero koma si ambiri eti koma amakhala very critical ndichifake kalembera samaonekera koma ndakuwuzani kunena kuti ah, supreme court judge uh, justice kalembera is also corrupt very corrupt it was later ntampanga ah, munthu uyi oh, akulirenji osewera pathandala amati ndani amene ndiye nkhani iyi mu- ndifuna ndifotokoze kuti mumvetse bwinobwino nkhani ya uh, khumbo soko uh, also uh, uh, being uh, uh, uh, being wa lives gay okay nkhani iyi anthu samamvesa bwino ndichifachani ndikunena kunena kuti uh, khumbo bonzoe soko is gay

ndikunena kuti ngati lafuka sambala amati wadya ngati amati wadya lafuka sambala ku, ku zomba central prison ngati amati wadya lafuka sambala amamuyesa ama, ama anali hilda so ndiye simungamanene kuti hey, hilda zimukhuza chani hey, hildayo hey, chancha hilda ndi kateroyo Ah, I would honestly, you're sick. Aha. Aha. the, the conversation yonena kuti khumbo is gay is very important chifukwa chonena cha zinthu ziwiri choyambirira nchonena kuti achina khumbo aja they, they, by hiding uh, the, their gay aspect kuti they are gay kuti they, are, they, they like men as well they like men to be on top of them um, amaonetsa ngati kuti ma gay people are unique ndi asatanic ndi chanichani ah, iwo aja ma- anyamazala amavala chi- mmene amavala jekete ya waiti ya amadodana eh, akamapita ku madodana kuja munthu ndionena kuti akukweredwa ndithu ndi amuna you know okay eh, ndiye ndikamakuuzani kuti these people they hide in plain sight um, mu- mupite pa page ya khumbo soko mukayang'ane mapost amene anapanga nkhani ya didate abeba a Puff Diddy

and eh, for me ndilibe nazo chifukwa zimenezo ndinanena kale as a human right advocate but ngati ndi- ngati mkatolika i have got an issue with that as a catholic because as a catholic uh, uh, a, a relationship a sexual relationship has to be between a man and a woman and not a man and a man or a woman and a woman as a catholic but as a human rights advocate anthu amenewa akamapanga zinthu zawo uh, nzawo but why does it become an issue with uh, the cartel achina Khumbowa amapanga zimenezizi ngati part of the ritual for so achina Ralph Kasambara uh, uh, uh, Carlo, uh, Sa- saulos klaus chilima uh, Khumbo Soko ndi anthu ena Eh, these people they do ma oh chani chani chani chani ma threesome ma chani chani uh, I, they, they they do it as a ritual it's a ritual Ralph Kasambara was on drugs everyone knows that SKC was on Saulos Chilima was on drugs everyone amene anali ndi close ndi achina Chilima amadziwa zimenezi muwafunse anthu amene even zibwenzi za, za Saulos Yeah? Ma side chick Saulos. They, they, they know these things. Saulos was always drunk. Galimoto yake even mmene amapanga kampeni ya 2019 ya 2020 mgalimoto muja mumakhala mowa ma whiskey m'menemujamu nchifukwa chake Saulos samapanga sense mu eneyo nitamakuuza kuti mupange observe nokha makupanga direct kuti mumvese zimene unazo Saulos was mostly high campaign ija kuyambira mamawa amamveka kuti munthu akuti chani mfundo zimamveka akamafika ma 3 ma 4 skc amakhala waledzera kale and zinthu zobalalika amayankhula nthawi imene ma 3 ma 4 ma 5 you should, you should go back to the campaign ya 2019 ndi campaign ya 2020 you prove what i'm telling you amakhala ali high amakhala kuti mgalimoto muja wafwenkha

ndi relationship imeneyi ya skc uh, ralph kasambara uh, uh, uh, uh, khumbo soko and the, the how khumbo soko cannot explain his wealth uh, chuma chake sangachifotokoze kuti wachipanga accumulate nthawi yochepa nthawi yochepa imeneyo uh, waipanga wachipanga accumulate choncho how and then the final point which is critical is um, an issue of uh, sigelege uh, mene zinachitikira za uh, anani- za amaryllis hotel ndi mmenenso zinayendera za sigelege koma za sigelege amene anali behind that uh, the one who was behind that was um, skc now skc maloya amene amayuza ndi ndani ndachina khumbo soko wewa ndachina soko ne mkulu uyuyu uyu amene amayendesa chuma cha skc loya wake ali jere uyu joe jere waku blantyre amachita kuchoka ku blantyre kumakapanga za za you know the next thing itu that we need to do as soon as possible is uh, to do an inquiry into the sale and the acquisition of sigelege ho- uh, uh, hotel imene kugulidwa pa mtengo wa around 20, 21 billion chinthu choti chinali cha 7 billion chinthu choti chinali chochipa chimene chikugulidwa koma chinagulidwa 3 times the price and ndalama zinapita kwa skc and ndalama zija anazisunga skc so ndalama zina zona kuti anthu anagawana skc uja atatisiya anthu anambera ndalama skc komano ichi chinthu chake mungaziwe kunena kuti mpinganjira mpinganjira thom mpinganjira akamamutenga khumbo soko sakumutenga randomly but akumutenga with the background knowing kunena kuti khumbo soko is very important in the cartel world and maranki ake apita nakwerakwerabe kumangokwera maranki the corruption that we are fighting the, the, the financial fraud we are fighting in malawi It's a very difficult part because we deal with people that are close to us, people that we have worked with, people that are our neighbors. Anthu amene timapemphera nawo eh? tikudila ndi anthu amene uh, tima- timalemekeza and we have at some point admired them. That's how difficult. Nchifukwa chake kumenyana nkhondo yakatangale kuli kovuta. Chifukwa tima the- the- sikuti amakhala ma aliens kapena kuti anthu a dziko lina anthu oti tibi amakhala anthu onena kuti takumana nawo khumbo soko anali loya wanga pa nkhani ya malawi law society itandiitana and i took him because of his intelligence but also anali atayambana ndi chani ndi malawi law society nkhani imene ndimakuuzani ija atayankhula monyoza olo kuyankhula motumbwa ndi anthu amene anapa- anapanga sukulu maiko ena atayankhula motumbwa anamuyitana iye janaya of course zimene ine i was supporting him kuti someone has got a right to freedom of expression to express their opinion

and how you have to respect titles. I've never called Patience Namadingo dog. And I will never do that. And people who are Mina and Banga for they know. So I'm consistent because I am consistent because I, I stand on principle. I sindima manga ma shortcut. Sindima yenda nyenje ndikuzuwa kuti patience na madingoja. Ngati afuna tizicheza, ngati afuna tikhale ma friends, ngati afuna tipange tipange tikuzuwa na unena kuti amwene inu singakwirana kuti dog. You are not a dog. and that's that's what we need but muzapeza kuti anthu ena they compromise because they are compromised they they face they wear to the public is just for the public chimene akupanga koma deep down they are part of the cartel ndimalizise ndi umboni wonena kunena kuti a ken manda justice ken manda atandisumira ineyo hmm? atandisumira ndinapeza maloya 10 kuti akhale maloya anga loya woyambirira amene nampanga approach anali khumbo bonzoe khumbo soko ndi amene anapanga create group imene inali ya maloya anga ineyo maloya ena sindiwatchula chifukwa sizikuwakhudza but khumbo soko sanakhalise mu mkumano umene ndimapanga chifukwa chonena kunena kuti kateloyo inampeza kumuuza kuti ah kuti mukumulimbikisa munthu ndinu ndipo mukumuthandiza ndinu koma why they, did they have access to him because he plays with them because he eats with them because amapanga madilu limodzi ine khumbo soko eh, sangandiuze kuti chanchani khumbo soko is into the is deep into the corruption

I've never been discouraged by being code names. Ah, ukupanga nsanje, ah, iwe ulibe kalikose, iwe chanchan, hey, eh, iwe ndo wamisala, ah, iwe ndo wamadragi, iwe ndo wachanchan. Those things, they don't, they, sizimani panga shake. Because I stand on, eh, ndinaima pata antwe. Nchi, eh, maziko anga alipata antwe. So those things cannot shake me. ndipo kumalawi kuja kutakhala kuti out of 20 million 18 million are corrupt i'll stand against them it doesn't matter how many people are corrupt it's, as long as they are corrupt we need to call them out and we need to fight and ensure we know that they are accountable they are held accountable mmene ndanena chonchi mmene ndapanga laivi muona zinthu mmene zitatulukire pali anthu ambirimbiri amene azunzidwa chifukwa cha khumbo soko akuzunzika chifukwa cha khumbo soko ndi chimodzimodzi mmene timakamba za ah, uh, uyu uh, kondwani nkachamba eh, kondwani kachamba anthu hey, eh, ukupanga sanje hey, eh, chenje, chenje. Ah, anthu mene ambira kutulukira anadyera anthu ndalama anapanga uh, kumbujeni naye kondwani kachamba uh. anyway ndizapanga live yokhuza kondamina chamba lero tiyeni timalizise ya Khumbo Sokoyi kunena kuti zimangokhala zokhuza eh? um, there are a lot of people in the profession mmene ndanena kuti uh, maloya tilipo 1000 more than 1300 and there are a lot of brilliant lawyers hardworking lawyers but they are not enjoying the benefits uh, of, of, of hard work of merit or of their brilliance because anthu ena ake they have dominated they have taken over the profession using the back door. Uh, you know because they are using the back door uh, uh, uh, angokumenya ni mamuvu anthu kupeza kuti iwo akupanga amaoneka kuti a- akuti amwenewa akulimbikira ndiwo okhawo zikuwathekera bwanji ndiye ndi amakujambulirani kupangirani post kuti ali kuntchito akuti they want to justify their worth chuma chawo achipange justify mfaka amakuuza ndili pano ndikuti wakupanga ni maupdate kuti ni maupdates mwakukwasa ni maupdates ona kuti simukuwasowa chanchani

Khumbo Soko ndi mwana wa Chikopa, Lovemore Chikopa.